a dalen t'a furu maintenant ni bana wɛrɛ yera a tigi la dɔgɔtɔrɔ ko e fana ye nin caya ɲɔgɔn kɔ dɛ an ka segin a kan i ko mun ne ko an bɛ wari bɔ nin bɛɛ la de yan e tɛ ka wari bɔ a la dɛ i bɛ ka wari bɔ i den de kama mun na parce que an bɛ ka fɛn fɛn fɔ nin ye n'a yera ba la n'a yera ba la dɔgɔtɔrɔ bɛ fɛɛrɛ de tigɛ pour que ba ka kisi walama a kana yɛlɛma den fana la e ka nin bana nin bɛɛ o awɔ o nana 1960 de ka na wa ou bien a tun bɛ avant 1960 parce que

denw kun bi fatu est ce que u fatu kun na u dɔnnen don wa a fɔ karisa fatura dɔrɔn a fatura kun na o dɔnnen tɛ o a tora musokɛlɛ la mais a fatura kun na o dɔnnen tɛ ou bien fɔlɔ fɛ bɛ ka wagati min fɔ musow kun bɛ jigin u bɛ tile binaani de kɛ basi bɛ bɔn u kan mm-hmm. bi jɔn de bɛ jigin k'a tigi bɛ tile duuru wala tile tan yɛrɛ kɛ ko basi bɛ bɔ a kan k'i bɛ bɔ dɔgɔtɔrɔso la basi tile saba o b'a sɔrɔ a jɔra fo dɔw yɛrɛ bɛ na anw fɛ yen dɔgɔtɔrɔ kori basi ma to ne kɔnɔ dɛ Hmm. parce que a b'olu fɛ ni basi bɔra o de ka ɲi hmm. n'a ma bɔ se ka toli i kɔnɔ f'a ka labɔ de dɔw b'a fɔ n'a jiginna o basi ka bɔ an'a kana bɔ jumɛn de ka ɲi basi ka bɔ o tɛ basi ye mais n'a cayara a man ɲi hmm. parce que n'a cayara o bɛ k'a tigi sababu ye a man ɲi parce que joliko dɛsɛ de bɛ e sɔrɔ maintenant sɛgɛsɛgɛliw minnu bɛ kɛ 1960 olu kun bɛ yen non c'est comme tout de suite ni a tɔgɔ ye di 1960 e bɛ k'o mun fɔ Yanni bon o tɛ 1960 yɛrɛ ye césarienne nana Mali la san jumɛn yanni césarienne kun ka na mɔgɔ min mago bɛ césarienne na mais a tigi bɛ sa parce que a kɛbaga tɛ yen non ou bien a tɛ se ka kɛ mɔgɔ min ye césarienne inventé n ko boucher de kun don dɔgɔtɔrɔ tɛ o muso ka a muso de sɛgɛnna tin ko la kɔnɔ bɛ k'a dimi muso de kama finalement a ye muru de ta k'a kɔnɔ fara pour que den ka labɔ a ye chance mun sɔrɔ c'est que den kun tɛ denso la den kun bɛ kɔnɔbara la tɛmɛ a tɛ denso kɔnɔ den ma bange donc den bɔra donc o de kɛra dɔnnikɛlaw y'a ɲɛɲini ka se donc kɔnɔgan de ye mɔgɔw bila a ko la mais yann'o cɛ mɔgɔ mɔgɔ kun mago bɛ césarienne na a tigi bɛ sa parce que a kɛbaga tɛ yen o dɔnni y'o de o ou bien dɔnni y'o de ye c'est comme tout de suite fɔlɔ fɔlɔ ne ko ne ma ko ah 1940 1920 avion kun tɛ yen non ou bien sisan non avion bɛ yen. dɔgɔtɔrɔ n kɔnɔ banna nin bana ninnu caman fana tun tɛ yen kunun dɛ. banaw bɛ yen mais o kun dɔnnen tɛ dɛ. hali sini bana wɛrɛ bɛna na eh, eh, n kɔnɔ mun bɛna dɔn an ka ɲɔgɔn faamu dɔɔnin ban mhm. i ye bana minnu tɔgɔ fɔ sa an k'a fɔli daminɛ i ko mhm. ni cɛ taara cɛ kan ka taa n'a muso ye dɔgɔtɔrɔso la parce que syphilis e tɛ min kalama n bɛna le ɛ cɛ caman n'a musow tɛ bɛnna nin kan dɛ mhm. dɔgɔtɔrɔ ko ko n ka taa nin kɛ i b'o wari bɔ a ko ko n ka taa nin kɛ i b'o wari bɔ a ko ko n ka taa nin kɛ i b'o wari bɔ i laban i b'a fɔ muso ma merde i bɛ wari ɲini de la n kun i bɛ ka nkalon ta k'a d'e ka dɔgɔtɔrɔ la foyi t'i la n bɛ ka misali dɔ d'i ma sisan par exemple an bɛ ka o kuma ninnu bɛ chambre kɔnɔ dɛ an bɛ ka syphilis mun kuma fɔ sisan nɔ hmm. o bana yɛrɛ bɛ ka tunu ne bɛ se ka san duuru kɛ syphilis ye mun ye syphilis ye leminɛnpo bana dɔ don mais a bɛ hmm. maa so ci masakɛw bɛ yen minnu sara syphilis de kun y'u faga fɔlɔ fɔlɔ fɛ mɔgɔ minnu tun bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la o tun ye kunun banaw ye o voilà parce que fura de y'a latunu aw b'a fɔ pikiri mun ma ko pénicilline Pén voilà euh, extensiline donc ah extensiline awɔ, awɔ, oh, pénicilline y'a tɔgɔ dɔ ye o Euh, donc o de y'ale latunu c'est comme ɲɔni tununa cogoya min na dɔgɔtɔrɔ ni boloci. pénicilline bɛ halisa wa a bɛ kɛ parce que syphilis yɛrɛ fura ye o ye extensiline de ye o Eh, fɔlɔ pikiriji tun bɛ kɛ butelini min kɔnɔ fi- fo dɔgɔtɔrɔ b'a gosi gosi benzathine pénicilline Ahan, ka Ahan. tila ka biɲɛ don a kɔnɔ a bɛ k'a kɛ ta semaine o semaine siɲɛ kelen Ne ko o- ale de ye syphilis fura o ye fura in bɛ halisa awa ale de ye syphilis latunu sifilis fura yɛrɛ y'o de ye fura y'an sɛgɛn dɛ donc i bɛ se ka san duuru kɛ i ti mɔgɔ ye sifilis bɛ maa mun na mais sifilis ye bana jugu ye ale bi don mɔgɔ la leminɛnpo don a banakisɛ mana ye mɔgɔ la n'a ma furakɛ a bɛ taa kolo la a bɛ taa joli la a bɛ taa kunkolo la a bɛ taa dusukun na a bɛ taa fan bɛɛ la mais a tigi bɛ fatu san tan san duuru o kɔfɛ a ti dɔn k'a fɔ k'o de nɔ don leminɛnpo banakisɛ in don parce que a ye san tan ta a tɛ dɔn parce que o b'a sɔrɔ a taara fari yɔrɔ wɛrɛ mais syphilis a mun de a bɛ se a bɛ mun b'a se cɛ ni muso ma dilannabana de don dilannabana de don ah, mais a bana bɔra yɔrɔ jumɛn ka na se dilannabana ko banaw bɛɛ tɛ diɲɛ banaw de ye wa ɛ eh, an ni banakisɛw ala m'an bɛɛ dan banakisɛw ka kɔrɔ hadamadenw ye dilannabana a bɛ cɛ de la a sun bɛ cɛ de la wa a sun bɛ muso de la e tɛ se k'a dɔn mun y'a bila mun na o de y'a to jalaki yɔrɔ in bi bɛna lamini cɛw bɛ musow jalaki pourquoi parce que cɛw tɛ t'u yɛrɛ lajɛ parce que cɛ tɛ kɔnɔ ta bon ni mɔgɔ ye kɔnɔ ta wajibi de don dɔgɔtɔrɔ bɛ sɛgɛsɛgɛliw k'i la mm-hmm. donc fɛn bɛ bange a bɛ ye muso de la donc a bɛ donc cɛ b'a fɔ e taara nin fana ta ka na di ne ma ayi n'e kun sɛgɛsɛgɛra ka kɔn muso ka sɛgɛ kɔnɔmaya ɲɛ e yɛrɛ de y'a lase muso ma sida fana bɛ ten nɔ hépatite bɛ ten a tɔgɔ ye di eh, bon bana fana bɛ ten. Mm. pour que i k'a dɔn k'a fɔ karisa de y'a lase karisa ma yan'aw ka furu a y'a sɛgɛsɛgɛli kɛ o tɛ kɛ dɛ awɔ o la an n'a dɔn mun y'a bila mun na o sɛgɛsɛgɛli o to yen an bɛ ɲɔgɔn furu donc pour que den ni fiɲɛ kana wolo parce que n'a yera mɔgɔ la a tigi bɛ furakɛ cɛ bɛ furakɛ den fana a kana den sɔrɔ ɛ den ni fiɲɛ bɛ wolo donc finalement den yɛrɛ tɛ balo ou bien ani bana dɔ bɛ na mun i bɛ taa sɔrɔ bana in furakɛli bɛ gɛlɛya parce que déjà a ye tiɲɛni mun lase a den ma i bɛ taa sɔrɔ fari yɔrɔ dɔ ma dafa donc peseli kun y'o ye o ye an bɛ ka lɛminɛnpo mun kuma fɔ an ye sɛgɛsɛgɛliw minnu fɔ o ye maa mun ni foyi t'i la i kan ka nin sɛgɛsɛgɛliw de kɛ maintenant ni ala y'a kɛ a tigi sɛgɛsɛgɛra n bɛ misali d'i ma sisan nɔ a tigi hépatite b banakisɛ yera a la a yera k'a fɔ taamasiyɛn b'a joli la donc i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ d'a ma k'a dɔn est-ce que karisa kan ka fura ta tari a man ka fura ta parce que hépatite b kɔrɔ ka ca banakisɛ yera i la trace yera a la o kɔrɔ ka ca est-ce que banakisɛ in e fari sera a la banakisɛ kɔni bɛ a tɛ ka baara kɛ bilen hmm. nka a dogolen don i fari la walama banakisɛ bɛ yen a bɛ s'i fari la a bɛ ka baara kɛ walama banakisɛ bɛ ani fari bɛ ka ɲɔgɔn ɲɔri wagati bɛɛ a bɛ se ka wuli fari kama a madalen don donc o sɛgɛsɛgɛli fana i bɛ taa sɔrɔ i bɛ mun don hépatite b dama sɛgɛsɛgɛli la o ni peseli jolita ninnu tɛ kelen ye dɛ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ se ka waa bi saba don hépatite b dama sɛgɛsɛgɛli la waa bi saba parce que jolita yɛrɛ kelen bɛ yen nɔ hépatite b la o ye waa tan ni wɔɔrɔ ye dɔ bɛ yen nɔ o ye waa seegin ye donc finalement banabagatɔ b'a bila eh, nin bɛɛ hépatite b sɛgɛsɛgɛli ne ko dɔgɔtɔrɔw eh, munna sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka wari ka ca ni an ka ordonnance ye mun de b'o kɛ mais n ko musaka de bɛ don sɛgɛsɛgɛli la musaka min bɛ don sɛgɛsɛgɛli la o de ka ca ka tɛmɛ fura kan sɛgɛsɛgɛli de ka gɛlɛn fura ye dɛ k'an daji ta dɔrɔn c'est des millions après maintenant n'o fura sɛbɛnra c'est juste peu comme ça la a y'a lajɛ dɛ bon n'e ma sɛgɛsɛgɛli kɛ mɔgɔ la i na fura sɛbɛn a tigi kun kun o ye kunfɛta de bon hépatite b n'a yera a tigi la sa e kɛ dɔgɔtɔrɔ y'a jiran k'a fɔ attention hépatite b mana ye mɔgɔ la a jirala k'a fɔ ko karisa hépatite b de don e k'a kan ka fura ta n ko fura ye waa mugan ni seegin de ye kalo o kalo fo ka taa a tigi jigin ni den wolola fana pikiri mun bɛ kɛ den na pikiri fila don dɔ ye waa kelen filanan ye waa tan ani fila ni kɛmɛ fila fɔlɔ kun fɔlɔ ye waa kelen ye ayi a fila bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ den na o yɔrɔnin bɛɛ la k'a sɔrɔ a da ma don sin na o kɔrɔ ye yanni miniti bi saba ka jigin jiginni kɔfɛ yɛrɛ o pikiri fila kan ka don den na yanni a ka sin yɛrɛ min o b'a to hépatite b t'a minɛ o b'a sɔrɔ hépatite b tɛ den minɛ ayiwa o b'a to a t'a minɛ a t'a minɛ bon n'e m'o kɛ hépatite b mana den minɛ e bɛ taa fɔ k'e bɛna a furakɛ kɔ a tɛ se ka furakɛ bilen o c'est fini parce que fura tɛ yen mun b'a ban o fana bɛ k'ale ka sibanbana ye voilà o tɛ awɔ ne ko dɔgɔtɔrɔ ni a furakɛra e ke fa fana sɛgɛsɛgɛra yan'a ka furakɛ yɛrɛ n'a yera muso la fa bɛ sɛgɛsɛgɛ ni a ma ye fa la dɔgɔtɔrɔ bɛ pikiri de sɛbɛn fa kun i kan k'o kɛ kɛko saba pikiri nin ye dɔrɔmɛ kɛmɛ kɔnɔntɔn de a kelen a den kelen donc i b'a kɛ san kalo kelen o kɔfɛ i bɛ dɔwɛrɛ kɛ kalo wɔɔrɔ o kɔfɛ i bɛ dɔwɛrɛ kɛ o y'o tigi fana kisilen hépatite b ma donc nin de ye peseliw nafa ye ni sida yera muso la sida man ka den minɛ bilen n'a yera dɔrɔn parce que sida fura bɛ di muso ma den ale bɛ kisi fa fana bɛ kisi
an ka taa fɛ awɔ min ko ko a b'a muso furu sa barisa muso kɛcogo mm. lamini ne b'o de fɔ furu sa sɛbɛnw kɔnɔ a b'a kɔnɔ ko n'aw ye muso furu a y'aw jija aw ka muso in lakanta dɛ a ye k'a lakanta ka muso kɔlɔsi mm. ka muso dilan k'a kɛ mɔntɔgɔla ye ɛ muso bɔra du min kɔnɔ ka n'aw ka du kɔnɔ duw kɛcogo tɛ kelen ye dɛ muso bɔra mara min na ka n'aw ka mara in na mara kɛcogow tɛ kelen ye dɛ muso ye siya min ye ani aw siya in yala kelen don wa ayiwa puisque olu tɛ kelen ye n'i ye muso kɔni ta wajibi ye i ka wagati kɛ ka muso ladi ka muso mara k'a kɛ mɔntɔgɔla ye dimi tɛ dɛ aa dimi tɛ dɛ dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni a tɛ kɛ ni bugɔli ye a tɛ kɛ e m'a bange e m'a lamɔ a banna aw ka lamɔ yɔrɔw tɛ kelen ye aw ka lamɔliw tɛ kelen ye a n'a jogo de ser'i ma donc e min y'a ta sisan e de ka kan k'i jogo don a la o de y'a to fɔlɔfɔlɔ la ni muso furula dɔrɔn ka na du kɔnɔ u b'a kalifa musokɔrɔba dɔ ma o bɛ tugu a la de musokɔrɔba ɲuman dɔ ma min bɛ muso in ladi ka muso in dilan n'a filila dɔrɔn o bɛ sin k'a latilen ten mm. yan'a ka se o yɛrɛ ma ala ye don o don da o b'a sigi a nin so in kɔnɔ nin tɛ kɛ yan dɛ nin so in kɔnɔ i janto nin na mm. nin so in kɔnɔ kana sɔn nin ma mm. nin ye nin so in tana ye nin tɛ nin tana ye i nimɔgɔlen de ye nin ye i ka kan k'a minɛ ten de i buran ye nin ye nin ye nin ye ka jinin bɛɛ n'a taamasira k'a bɛɛ de fɔ k'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ɛɛ n'i y'o kɛ den o den na kɔɲɔmuso o kɔɲɔmuso la san b'i yɛlɛma tuma o tuma mm. hakili bɛ sigi de lamini mm. hakili bɛ sigi mm. wa i ye min fɔ su in na ka o fana kɔrɔbɔ tuguni i ko ko fɔlɔfɔlɔ la ma musokɔrɔnin sigilen a ɲa bɛnnen don ko dɔ ma tɛnɛmuso ɲa bɛnnen ba ɲa bɛnnen fa ɲa bɛnnen u da ka ca so kɔnɔ wa o de bɛ so in dilan o ɲɔgɔn ko dilanna tɛ yen o de ye so in dilanni yɔrɔ ye o lamini i bɔra ka kuma min fɔ su in na o de don dɛ olu mana fɛn fɛn ye n'a jɛngɛnnen don u b'a latilen k'a sɔrɔ hali jɔnnasigi tɛ k'a la hali jɔnnasigi tɛ k'a la
ayiwa n'an banna o bɛɛ la an banna an ka ko bɛɛ la an bɔra an sugu la an ko f'an ka kɛ sugu wɛrɛ ye ayiwa sugu wɛrɛ in an tɛna k'o ye an yɛrɛ dun ye min ye o bɛ taa k'an to an kɛra kɔnɔ tɛ wara tɛ furu kɔlɔlɔ bɛɛ man kan ka kɛ furusa ye denmisɛnninw ka sabali sabali aw ɲɛ bɛ aw fila in de la cɛ in ni muso in de dɛsɛlen don ka bɛn u ɲɛ b'o fila de la o mm. mais muso in kɔnɔma don min na dun ah, eh. n ko hakɛ de b'o fana bɔ eh, u tɛna na taa u ka ko eh, fɛn kolon in na fili mɔgɔ ka to wɛrɛ ka t'o ta dɛ ko muso in ma se o yɔrɔ ye fɔlɔ ye a ma se o ma muɲu ka kalan kojugu denmisɛnnin de don et puis ne b'a fɔ ne ye muso de ye muso dɔw bɛ yen lamini n'u ye kɔnɔ ta fɛn b'u ɲɛ tɛ da hali u furukɛ kan dimi bɛɛ kɔrɔ kɔnɔmaya de b'o k'u la u seko tɛ dɛ dɔw bɛ yen n'u ye kɔnɔ ta u bɛ farinya i b'a fɔ ko diden ɛɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ farinya yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ nin bɛ se ka kɔnɔ da ne la cogo di dɔw bɛ yen u b'a fɔ ten de n ko hali cɛ n ko dɔw kɔnɔma walayi hali ni cɛ ye parfum fiyɛ so kɔnɔ a t'a fila ni cɛ tigɛ kɛlɛ mais kɔnɔ in de bɛ kan ka nin farinya in ni nin kɛlɛ in ni nin fɛn in bɛɛ kɛ a t'a ka état normal la fo cɛw k'a dɔn de muso kɔnɔma ta t'a yɛrɛ ye muso kɔnɔma ka acte tɛ a yɛrɛ bolo u ka hinɛ muso kɔnɔmaw la n'ala sɔnna peut-être ni kɔnɔ in bɔra la ah, denmuso ah. bɛ sabali ni muso yɛrɛ ye den wolo dɔrɔn hali n'a kɛra kelen ye a bɛ sabali n'ala dɔgɔtɔrɔ k'ale muso kalo fila filɛ na a t'a ka kalolabɔ ye o conséquence bɛ se ka kɛ mun de a n'a fura
fo n k'a dɔn muso bɛ san hakɛ mun na yala a si tɛmɛna kalolabɔ yeli wa fɛn fɔlɔ min a tigi kan k'a kɛ o de ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ ni a lajɔlen don fɔlɔ sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ bɛ se ka san farimasi la tɛsitiw bɛ yen kɛmɛ naani kɛmɛ saba kɛmɛ wɔɔrɔ donc k'a lajɛ ni a lajɔlen tɛ n'a lajɔlen tɛ o la a bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a sababu ka dɔn parce que a sababu tɛ kɔnɔmaya dɔrɔn ye o de bɛ dɔw fana dabali ban a b'o ɲɛna ko ni laada tigɛra dɔrɔn o kɔrɔ ye k'a tigi kɔnɔma don hmm. banaw ka ca minnu bɛ laada bali ka na n'o y'a sɔrɔ a tigi bɛ ka bange kɔlɔsi furaw fana ta bange kɔlɔsi furaw bɛ yen minnu bɛ se ka mɔgɔ bali i k'i ka laada fana ye nka o kɔrɔ tɛ ko bange kɔlɔsi fura in man ɲi dɛ

après kisikasa nana don muso ka kɛnɛya sira fɛ u taara u taara lajɛli kɛ u taara sɔrɔ sida bɛ muso la nka u ye cɛ fana fari lajɛ u taara sɔrɔ sida t'a la u dun bɛ ɲɔgɔn kan su ni tile furu bato la o fana bɛ se ka kɛ cogo di dɔgɔtɔrɔ o tɔ la dɔw fari ka girin dɔw ta ye wa o kɛcogo ka ca wa adamaden mana kɛ cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ ni banakisɛ donna mɔgɔw fari la mɔgɔ dɔw fari banakisɛ in kɛlɛ mm. kɛlɛ in bɛ se ka kɛ kɛlɛ kuntalajan ye a bɛ se ka kɛ kuntala surun ye a bɛ se ka kɛ banakisɛ tɛ se ka don a la bi a tɛ se ka don a la sini a tɛ se ka don a la san kelen nka san duuru o kɔfɛ banakisɛ in bɛ se ka don a la mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ banakisɛ yɛrɛ kan ka nɔrɔ fɛn mun na pour que k'a tigi kɛlɛ o fɛn in t'a tigilama la a bɛ se ka kɛ jolikisɛ dɔ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ banakisɛ tant que o jolikisɛ fasugu t'i la a tɛ se ka sida bila i la donc ni o tɛ mɔgɔ min na o tɛ sida bila o tigilama la o ye filanan ye sabanan a b'i n'a fɔ sisan nɔ eh, lamini ni sɔgɔsɔgɔninjɛ bi maa dɔ la sisan i bɛ taa sɔrɔ a tigi bi san bi wɔɔrɔ la so kɔnɔna la dɔw fa don dɔw mɔkɛ don a n'olu bɛɛ tun bɛ min ji kelen na nka duden yɛrɛ min bɛ yen a bɛ maa kɛmɛ bɔ sɔgɔsɔgɔninjɛ yera a kelen de la a dun ye a si bɛɛ kɛ o bɛ min minɛn kelen na alors que a dun bɛ yɛlɛma minni jifilen fɛ o tɛ wa a bɛ yɛlɛma daji fɛ mais a ma yɛlɛma tɔw si la c'est pas parce que banakisɛ in ma taa u fari lasɔrɔ a y'u fari lasɔrɔ mais a ma se ka u fari kɛlɛ de donc u fari de ye banakisɛ kɛlɛ c'est comme euh, tout de suite eh, an hakili b'a la dɔ bɛ yen nɔ ale ye coronavirus de yera a la k'ale denyɛrɛnin min b'ale kɛrɛfɛ o b'ale yɛrɛ sin na ko cogoya jumɛn na ko coronavirus m'o minɛ a dun yera ale la est ce que o ka immunité n'ale ta ye kelen c'est comme tout de suite n'i ko sisan nɔ palu ye mɔgɔ kɛmɛ minɛ hali n'i ma fura foyi k'o mɔgɔ kɛmɛ la a bɛ dɔw bila u yɛrɛ ma ten o a bɛ dɔw fana fa donc banakisɛ bɛɛ bɛ ten bon ni mɔgɔ fana bɛ fura ta o b'a to a ti yɛlɛma a tɔɲɔgɔn fɛ donc nin de ye banaw yɛlɛma cogo ye
a bɛ faamu nɛgɛjuru ye mugan mugan ni kelen fu ni fu tan ni kelen nka dɔgɔtɔrɔ o kɔrɔ de k'a fɔ ni nin wari ni e filɛ ka nin fɛn fɔ nin ni nin wari tɛ cɛ bolo a tɛ muso bolo ɛɛ o y'aw ka diɲɛnatigɛ tununen aw la sa kɛ o tɛ hepatiti b b'i minɛ sifilisi b'i minɛ a tɛ taa tonsoɲimi b'i fa nin de t'o ye sa wa ayi o kɔrɔ t'o ye dɛ nka o kɔrɔ de ye ko e kɔni ma peseli kɛ gouvernement kelen bɛ ka janto kɛ cogoya tɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ bolo fɛsifɛsi n'u bɛ danger de mort la bana nɔfɛ yala aw ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ jateminɛ kɛlen b'o la parce que action sociale mɔgɔw tuma dɔ la an ka eh, fɛn an ka mɔgɔw bɛ t'u jɔ u ka sow da la u ka dɔgɔtɔrɔsow da la u t'u jate dɛ e u t'u jate cogoya fan si de la dɔgɔtɔrɔ aa a y'a lajɛ dɛ ni wari t'i bolo bi o y'i mako salen de o tɛ han e bɛ ka gouvernement mun fɔ développement social yɛrɛ kɔrɔ ye di an bɛ n'o de ye développement social kɔrɔ de ye an bɛ n'olu de ye a ma na faama kama nka a nana fantan oui mais u tɛ u tɛ mɔgɔw jate u tɛ mɔgɔw jate kelen filanan ye min ye est ce que information aw aw bɛ kuma kan wa dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw bɛ kuma kan ministère de la santé tɛ kuma la o k'a fɔ ko a développement social bɛ dɔgɔtɔrɔso ninnu na ni gɛlɛya y'aw sɔrɔ a dɔnnen don k'a fɔ cogoya foyi den kelen t'e bolo a ye taa aw ka dɛmɛ bɛ bɔ a yɔrɔ la gouvernement u tɛ ka kuma o mɔgɔw yɛrɛ kan ka dɛmɛ sira o sira fɛ politiki mɔgɔ dɔ fɛnkɛ gouvernement tɛ kuma a kan ne m'o de faamu quoi ministère de la santé makunnen don ten ko dɔw bɛ yen mɔgɔw t'a kalama k'a fɔ nin ka kan ka kɛ i ye n'i bɛ nin situation in na nin ka kan ka k'i ye u makunnen don a kan mun na ni nin émission kelen kelenninw tɛ taa an tɛ mɔgɔw tɛ bɔla kalama o o tɛ tiɲɛ ye wa an dun y'a kɔlɔsi k'a fɔ lamini mɔgɔ hakɛ minnu nan'a jira k'a fɔ k'olu yɛrɛ de ye fantanw ye o de cayara gouvernement yɛrɛ ma mun b'a to gouvernement yɛrɛ dɛsɛra ah, ka fantanw furakɛ parce que jateminɛ de kɛra k'a fɔ a mɔgɔw minnu se t'u ye balima t'u ye jigiya foyi ti u ye n'an b'a fɔ olu de ma ko karisa dɛsɛlen don parce que mɔgɔ mun to de se t'a tigi ye fantan ye e k'a den o ye miliyɔntigi ou bien a fa ye miliyɔntigi o ye fantan ya fantan don ayi fantan tɛ o fantan don ka da kun jumɛn kan somɔgɔ dɔ b'a bolo se bɛ maa mun ayi o somɔgɔ o t'a bolo jigiya dɔ b'a bolo dɔgɔtɔrɔ o jigiya se dɔ b'a ye o se t'a ye n'a fɔra sisan nɔ développement social ka papier d'i ma o bɛ taa enquête de kɛ n bɛna le n bɛna le n bɛ k'o fɔ i ye kun min na dɔgɔtɔrɔ ɛ ala ɛ ɛ fɛn se b'i ye balima jɔnjɔn b'i la den b'i bolo kɔrɔ b'i bolo dɔgɔ b'i bolo min b'a jɔ i ka kow kɔrɔ i bɛ t'i jɔ développement social la ka da kun min kan e fana k'o kun fɔ ne ɲɛna tan i t'i jɔ o mɔgɔ mana taa aw ka da kunko bɛɛ c'est que e ɲɛ bɛ jigiya min n'a kɔ de o t'a jigi de ye o t'a jigi ye dɛ o ye ka t'i sigi dɔ ka ko dɔ ka koba kɛrɛfɛ hali a hinɛ morceau tɛ s'i ma o mɔgɔ dama min ka da bɛ jeni da da bɛ gosi balimaw fɛ n'u t'u ka da yɛlɛ kuntili de b'a ban wa après n'i sara de sa o b'a sɔrɔ ko ee ko ba nana sara u bɛ sin ka taa misi belebeleba kelen san ka n'a jɔ to n kɔrɔ ka chaise ni basiw louer ah. alors que e bolila kɔ au moins ça ne serait-ce que 20 000 ou 30 000 francs nɔfɛ u t'a di u t'a di bon aw mana wuli a ka enquêtes la ka t'o mɔgɔ fasɔn jɔlen mɔgɔ kɔfɛ sa a ma kɛ tɔgɔ tiɲɛ ye wa makosa de nana donc min ja bugɔlen b'ale kan k'o y'a balima ye k'o b'a dɛmɛ o tɛ a tɛ fɛn sɔrɔ o la développement social fana t'a di ko parce que ko mɔgɔ b'a kɔ min bɛ se k'a ka fura san ɛ eh, ala a ma kɛ ŋɔmi ye o la wa kɔ jenna ɲɛ jenna dɔgɔtɔrɔ
eh, lamini développement social fana y'a ka enquêtes kɛ ale hakili b'a la k'a fɔ a 15 pour cent misali la gouvernement kɛn bɛ ka wari mun labila a kama 15 pour cent o de ye mɔgɔw ye mun ye dɛsɛbaatɔw ye ɔ aw taara dossiers minnu sɔrɔ n'o ye dɛsɛbaatɔw ye o taara bɛn 50 pourcent yɛrɛ ma alors que musaka mun dira o ye 15 pourcent ye est ce que i bɛ se ka nin bɛɛ dɛmɛ 50 pourcent in dɛmɛ yan donc o de y'a to i bɛ ka mun fɔ o de ye k'a fɔ communication bɛ kɛ enquêtes de bɛ kɛ k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la ninnu 50 pourcent nin jumɛn de ye fantan yɛrɛ y'a la jumɛn de bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ parce que dɔw fana bɛ yen u ka fantanya tɛ ban mɔgɔ mɔgɔ yɛrɛ t'a ɲini ala fɛ ko i ye fantan ye ɲinan ko san wɛrɛ k'i sɔrɔ a la dɔw bɛ yen u ka fantanya papiye in bɛ ban fo u tila ka taa renouveler k'a sɔrɔ a renouveler tuma min na o y'a sɔrɔ u kɛra faama ye kaban nka u bɛ k'u yɛrɛ de kɛ fantanw ye hali bi e ma mɔgɔ ye ka garibuya kɛ lamini k'a sɔrɔ duw b'a bolo u bɛ lokasiyɔnw na wa dɔgɔtɔrɔ ala y'i kɛ fantan ye tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ ka fɛn t'i bolo o jɛlen don i bɛ dɛmɛ mais ka fɛn t'i kun ka tila ka taa fantanya kɛ fo ka t'i sa hali lahara i tɛ bɔ o fantanya kɔnɔ i b'o fana kalama o dun de bɛ ye dɛ a banna